Apa tabwera mu chigawo chakumasana so late mochedwa koma tikufuna tiyambe ndi nkhani yomweno yatuluka mu newspaper ya lero nkutheka mwayiwerenga amene mwakwanitsa kugula koma kwa amene sitinakwanitse kugula muli nkhani yayikulu kwambiri ndetu sitipanga zoti tichedwechedwe tingodumphira imeneyitu ndi newspaper yathu ija yokondedwa ya

ndipo no side inayo nkudzaonetsa tu chithunzi cha maiza mbale nkhope taona nkhope nkhope yomwe taona anati anakwiya mwanamenewe akhangana nakwiya choncho kaya chinkachitika ndi chani mene ankajambula chithunzi chimenecho anyways so panotu nkumene ingapezeke pa page number 2 ya ya newspaper imene ya the nation weekend pa guys Zomwe zikukambidwa apa ndi zonena kuti pa nkhani ya kugulidwa kwa Amaryllis Hotel ndithudi ndi ndalama zija za penshoni, ndalama za a Malawi amene agwira ntchito m'boma ndipo akuyenera adzazilandire akadzapuma. Akuti ndalama zomakwana 128 billion kugulira chi Amaryllis Hotel. Nkhani imene ijatu zikuoneka ngoti kuti no, tsopanotu yagoma pena pake basi, eh, yaima pena pake ndithu, eti, eti. Tisati yagoma, koma yaima penapake, yakolakola penapake. Ndipo na kunena kuti, no. Tikamakamba nkhani za kafukufukuyu, waima chifukwa chonena kuti a dpp akukanatu nde kuti kuti no atani, aimitse nkhani za Zamba. Eya, a dpp aketu osati chipani iyayi. Awa ndi Director of Public Prosecution, amene ndi mkulu ozenga mlandu ku boma. Ameneyotu akukana kuti no ayimitse nkhani za Zamba. Komanso akuti pali zinthu zinanso zitatu zimene zapezeka zomwe kuti no zikutchinga tchinga no tsopano kuti nde kuti no lipoti lija likapezeke kuti no likatuluketu lipoti la scandal imeneyi ya Amaryllis Hotel. Eti kumakamba zonena kuti kodi no scandal ija mwati ilipo kapena mwina tinangokwilira basi? Iyayi. Ena angafwetseretu, koma pa Justin Turkey, ayi ndithuditu kuenda nanu cholinga chonena kuti nkhani zimenezi zisafe, chifukwa tikati tisiilire siilire tidzapeze kuti taluza china chili chonse ndiye kuti nkhani zija ndikungosiya kamberembere kuti no basi zikuoneze zinthu. Ma guys, zimene zikukambidwa mu nkhaniyi ndi zonena kuti akutitu mkulu oyang'anira zozenga milandu ku boma ameneyo, Director of Public Prosecution, akukana zonena kuti sakufuna kuimitsa mlandu wa Zamba. Ndiye kuti kukana kuimitsa mlandu wa Zambako, mm, kupita ku court kukanena zonena kuti tachotsa basi mlandu wathu uja ndi Zamba tilibenso mlandu ndi Zamba pakanali pano, kukapanga withdraw mlandu. Ndiye kuti ndi zimene zikupangisanso zonena kuti report lija likhale ngati tikuchedwa china chilichonse changoima. Chabwino, zina zitatuzo tifotokoza. Komano tifotokoze apapa kuona kuti kodino akuti nkhani zake ndi zitino. Amayi Colleen Zamba ma guys akuyankha milandu I think ndi iwiri. Mlandu woyamba ndi wonena kuti amayi Colleen Zamba anagwiritsa ntchito office yawo molakwika kulemba anthu omakwana 300 ntchito, kuwalemba ndithu asawamenyera nkhondo uko, kuwalemba ntchito mosatsata malamulo, ati ine ndi mlembi wa president and ndalamula ndine muwapatse ntchito anthu amenewo. Mlandu umenewo ndekutitu akuwuyankha iwo ali pa belo. Kuzachoka pamenepo, anazamangidwanso ndipo pa mlandu wina onena kuti anagwiritsanso ntchito ofesi yawo molakwika nde ofesiyo akuti anayigwiritsa ntchito molakwika pamene zinkakhudzana ndekuti ndi za Amaryllis Hotel zomwezi kusokoneza kwa ndalama ndi zina zoterozo mwayiona nde chifukwa chonena kuti malingana ndi kuja ku court amampatsa munthu amene akuyankha mlandu kunena kuti no akhoza kukhala chete amatha kukumanga Koma uli ndi ufulu oti ukhoza kukhala chete. Fa ukati uyankhule zimene tiyankhula izi uyank uyankhule panopa tikazigwiritsa ntchito pa court ngati chani. Ndeno zija za ku court anthu amene ali pa mlandu samakonda kuyankhula zimenezo fa amaziwa kuti akayankhula kwambiri akakabwebwetuka kwambiri ndekuti aziika m'mavuto fa zimene zija zigwiritsidwa ntchito pa court paja. Mwayiona eti? Nde zomayankhula yankhula nkhani zija samaziyankhula. Fa amanena kuti nkhani izizi ndizaziyankhula pa court pokha sindingayankhule kunja kundifunsa funso sindiyankhula china chilichonse pa court pokha mpamene ndingayankhule mwaona eti nde amayi Colleen Zamba ndionena kuti no zafikano point yonena kuti no nkhani ija yakatuluka ndekuti no ku Amaryllis Hotel tsopano ku inquiry uh, public account committee eti e, achina baba malondera aja komiti yawo ija yatuluka kumene kuja ndipo ikuyitsatira amene ayendera ndeno pamafunikira amayi Colleen Zamba apite kumene kuja akafotokoze no kumbali yawo akuziwapo chani nde muziwa kale amayiwa anamangidwa kale anamangidwa kale ndithudi panopa tikunena pano ndizonoti ali pabelo pa nkhani yake iti yomweyi sizonena kuti no akakayankhula kumene kujako ndizoti ndekuti pali timaumboni nde akapeze kuti akapanidwa akapeze kuti akayankhula zinthu zimene ziwayike m'mavuto Nde akhala akuthawathawathawa iyayi ndili ku South Africa mpaka zidamveka kuti ku South Africa ko akulembera asylum cholinga chonena kuti angokhazikika komweko asazabwerenso kutino ku Malawi mwaiona pokamba ata kunoti iyayi akulangidwa pa zifukwa za ndale nde afuna angokhala ndekuti ku South Africa basi ku exile nkhani zake zotikumanena motero mpakana panopa mzimayi sitikuziwa zotino kutino zake zikuyenda motani naono apapa akhala akufunsidwa kutino amayi zamba bwerani amayi zamba anazangolembano direct kudzera nde kuti kwa a lawyer wake no Jefferson Kadzipatike kunena kuti muwauze achina Baba Malondera awuponda ine sindikubwera Ku public account committee ine sindibwera sindikaonekeratu ine kuti kumenekoko amenewo nde akuzivuta chifukwa chani nkhani zimenezo ine ndikuziyankha pa khoti agwiritsa ntchito nawonso pano zija zimakhala za pa khoti zija zoti iyayi Hey, akakhala nde kuti ali ndi mlandu akhoza kukhala osauyankhula kunja pokhapokha pa court chani chani akhoza kutseka pakamwa pake zimene zija ndizi azigwiritsa ntchito ngati advantage yonena kuti no asakaonekere ku public account committee ku chifukwa kuti akakhala pa kamera nde tikamvano kamwa yake ikuyankhula kunena kuti no mzimayi uyu kodi anapangadi zotere tikamva ngati ali mafia fabale azimayenda ndi ma mafia tu ngati ali mafia nde tikamuonera patino pamenepopo ndi live pa kamera pamenepo and anthu am- ambiri akhala kuyembekezera kuona kuti kodi mzimayi ayankhula zotani azayankhula zotani pa kamera live mwayiona ndeno mzimayi uja wayithawa kuyidodzera pati pamenepa iyayi ineyo ndekuti sindikatani sindibwera kudzatani sindizaonekera pamenepo pofoti nkhanizi ziri ku khoti sindingayankhule nkhani za ku khoti ndekuja ku public account committee ndekuti no alibenso chimene angachite now patsala nde kuti option imodzi ndi nkhani yathu ikubwera leroli pa newspaper yi option imodzi ndi yonena kuti akuboma mwayiona fa zonsezi zikagwerabe nde kuti ku mlandu umodzi omwewo chimene angapange akuboma amene amayang'anira zozenga mlandu kuboma director of public prosecution apite nde kuti kuchani ku khoti Akachotse mlandu uja wa mayi Zamba woo! Wokhudzana ndi za Amaryllis Hotel. Akangouchotsa mayi Colleen Zamba alibenso kumene angathawire. Akaonekera kwa Public Account Committee. Akaupanga withdraw, kenako adzaupanganso launch. Inu sibana mayi Zamba akatani? Akakhala zotero kuti ndiye kutino atani? Akauchotsa mlandu uja, kuti ndiudzachotsa tiudzachotsa mlanduwu, ndiye kuti amayi Zamba sa salinso ndiye kuti pansi pa mlandu kukhoti. Tsopano adzasowa pothawira. apita akayankha nde kuti kuja. zikakhala choncho nde kuti akakamaliza kumene kuja mulandu awo akawupititsanso nde kuti cha ku khoti. mwayiwona nkhaniyo mmene ikuyendera? kuwuchotsa kaye kuwuyimitsa kenako adzawupanganso launch, relaunch eti? ndeno awawa a director of public prosecution kaya atawerengera malamulo ndi zina zoterozo akana kunena kuti iwowo sakuyimitsa mulandu wa mayi colleen zamba? sawuyimitsa. Zomwe zikutanthauz zonena kuti ndiye kuti amayi Colleen Zamba ali ndi ka advantage kothawira konena kuti iyayi ndi mlandu kale ku khoti singakayankhe zimenezozo iyayi. Mwayiwona? Nkhani zaketu ndi zimenezo nde kuja ku Parliament kuja tsopano Commission of Inquiry imeneyi kafukufuku wokhudzana ndi za Amaryllis Hotel wangoyima njii pamenepapa. Nchifukwa chake ena adza kuno kuti stalls stalls kutanthauza kuti zinthuzo zangoyima njii. Mwayiwona? Nde mlandu wangokhala ngati wangoima njii kani commission of inquiry yangoima njii report likulephera kutuluka fukwa choti oti no anthu enaake akuyenera akapezekemo mmenemo nde sitingalivomere report limene mulibe anthu enaake ngati achina mayi colleen zambawo nde report likhala losatani losaphikika bwinobwino nde apa amayi zamba athawa mwaiona imeneye chinanso akunena kuti pali nde kuti no si amati pali ndizinthu zitatu China nchoti nakuti no National Bank National Bank inalandira ndalama zo ina, inatumiza ndalama zokwana 90 billion ya 90 billion polipira ndekuti ku kujeni kuja ku Amaryllis Hotel kuja eti, ku account ndekuti ya Yusuf Investment anagwi a, a, a awawa a FDH adatenga anatenga ndalama nkuilamula national bank kuti itumize anagwisa ntchito national bank kutumiza ndalama zimenezo 90 billion ndeno aja a public account committee achina baba malondera akupempha nde kuti national bank kunena kuti tikufuna mutipatseno tsopano malisiti a mutatumiza ndalamazo Potumiza ndalama paja pamakhala ma lisiti. Lisiti lina amatenga ndi munthu wake uja amene atumiza ndalama, lina limatsala ku banki ngati la umboni. Tsopano kunoti no inuyo a National Bank mutipase lisiti limenelo fwa ndekuti no ndi umboninso umenewo. Sa National Bank sakupereka lisiti lija fwa malingana ndekuti no ndi malamulo a pa a Parliament apezeka kuti agwidwa pakhosi kunoti inuyo. simungalamule ndekuti no private institution simungalamule ndekuti company yomwe ndekuti no ima si ya boma simungailamule zonena kuti no i- ipange chani malinga ndi malamulo akuletsani simungailamule zoti no ipange zina zake mukukhala ngati mukuipanga force nde akhala ngati ibe malamulo awo akuwakola kuti iwo asatani asapeze ndere ma, ma receipt amene ajawa ma deposit receipt aja kani ma transaction receipt aja mwaiona zimenezonso ndekuti zikuthandizira Kuchoka pameneponso, uja anatulutsa wabwinobwino wa Yusuf Investment uja paja anathawa kunena kuti iyeyo sakufuna kuoneka pa camera. Ngati zili zonena kuti akufuna amfunse mafunso, iye safuna kuoneka nawo pa camera. Asajambule kuti mpakana akaoneka ndiye kuti pa Facebook, asaoneke nawo pa YouTube, asaoneke kaya pa TV ina iliyonse. Angofuna zonena kuti mafunso akayankhe koma akayankhire kuchipinda. Tsopano inu ngati mufuna mukayankhire kuchipinda nde pa mbalambanda mesa zinthu tikufuna zibwere pa mbalambanda account ai timati akawo accountability and and transparency kuchita zinthu pa mbalambanda nde zi zitheka bwanji noti nanga noti zinthu zochitika pa mbalambanda pamene mufuna zikachitikire kuchani ku kachipinda nde aja a public account committee anakana kunoti ife zimenezo ayi tiye tuluka anamupasa mateche nkumtulusamo akutero ali ku kicking the guy out mwaiona ndiyeno zinakhala ngati zayimanso mbali yake sitinaimvenso mukuonano pamenepa nde izizi ndi zinthu zitatu zimene amene amanoti 3 hurdles ndi zimene zakhala ngati no zakoletsa no lipoti lija kuti likhale ngati no langoima eti amayi zamba ndekuti no akutetezedwa ndi nkhani zawo poti zili kukhoti ndekuti dpp uja no woyang'anira zozenga mlandu ameneyonso watani wanoti sakachotsa mlandu uja kukhoti ndekuti lipoti langoima chomwecho chili cho chachikulu kwambiri ndi zimenezi kubwera apo ndiye kuti no pakubweranso nkhani yokhuzana ndiye kuti ndi aku banki wa takamba za ma deposit chani kaya ndi ma receipt tinene choncho kaya ma transaction receipt amene also nawonso akuti kuti chani sangatulutse izo ndipo zakolanso aku parliament akulephera kuti apanga motani kudzaonjezera pamenepo wa Yusuf ndiye kuti investment nayenso akuona kuti akuthawanso kameranso mwaiona Ndetu nkhani idzatu kuyenda motero pakanali pano, we don't know kuti kodi no what is the right thing to be done? Kodi chimene chikuyenera chichitike chofunikira kwambiri ndi chitino? Kodi no mlanduwo umayenera uchotsedwedi kumeneko kuti amayi Zamba ayankhe? Kapena kodi palibe njira zina zake zoti angakadudulizidwe amayi Zamba kumeneko kuti abwere? Kuli aina international police ee police ya dziko lonse la pansi ntchito yawo ndi imeneyi kukaseza anthu ngati amenewa ngati afunikira ndi zina zoterozo koma anyways uh, this is what is happening I thought kuona kuti it is wise ndi chinthu cha nzeru kwambiri kuona kuti inoti bweretse nkhani za Amaryllis Hotel chifukwa chani pamene anthu ena akhala chete sakufuna kuyankhulapo ife tikufunabe kuti tizipushabe kuti tione kuti anthu akutsatira mmene zikukhalira eti chinangondisangalatsa chinthu chimodzi ndifuna kuyankhula anthu ena ake kagulu kena kake ka anthu amene ama- amagwira ntchito m'bomawo anadzayimapo nkunena kuti tikufuna ndalama tiyilondoloze ndalama zathu zikuyenda bwanji za pension ya umwini zimafunika choncho chifukwa ngati simuzilondoloza ndalama zoti ndi zanu tikumakamba zoti in 20 years time 15 years time coming eh, muzapezeko zoti mukufuna ndalama yanu ya pension koma simukuyipeza chifukwa chani ndalama inasokonezedwa osokonezedwa ake osokoneza ake kukhala kamberembere amene wawa akuti